Foli ani tanuni an b'o bila ka taa filɛbajɛkulu bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ yen k'olu sɔgɔlen don k'an lajɛ Bulacom TV sanfɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a f'u ɲɛna ko n'u ka jɛmukan kɛnɛ sigilen ye jɛmukan mun n'a bɛ fɔ a ma ko grand débat grand débat ye jɛmukan ye mun bɛ las'aw ma a balimakɛ a n'a denkɛ fɛ n'o ye San Info ye k'a daminɛ tarata fo min alaba ani eh, sibiri jɛmukan in bɛ las'aw ma eh, bi an kɛn bɛ ka wele bila an ka maa jɔlen fila ma funankɛw don mɔgɔ minnu don u cɛsirilen don jamana in jɔliko la kosɛbɛ kosɛbɛ e, an n'olu bɛna masala bi bi masala an bɛna boli babuba fila kan a babu fɔlɔ o ye kasara mun ye an ka e, dɔgɔnɔw sɔrɔ fo min ye bankasi mara la n'o ye jalasago ye an bɛna kuma o kan babu filanan o ye loi électorale mun tara CNT kɔnɔ ni députés y'a loi n'u y'a voté hali n'a fɔra hali n'a sɔrɔ a tɛ fɔ ko députés ka d'a kan CNT mɔgɔ minnu don choisi la de olu kɔni ye loi mun ta n'o ye loi électorale ye an bɛna babu boli o fila kan ani fana an bɛ tila tuguni ka foli an b'o lase an kanubaa minnu bɛ jamana kɔ kan diaspora mɔgɔ minnu bɛ k'an lajɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn olu minnu de bɛ kɛ sababu ye an ka jɛmukan in ka a kɔkɔrɔ don an b'u fo u ka eh, fɛn min ye timinandiya la k'a f'u ɲɛna tuguni ko a ka nɔgɔn minnu b'a fɛ ka k'an ka jɛmukan in kɔkɔrɔ donbaa ye an ka nimoro a bɛ sɛbɛn an ka page jukɔrɔ i b'an wele i bɛ se ka kɛ jɛmukan in kɔkɔrɔ donbaa ye ni produit min b'i bolo i b'o fɛn an bɛ sɔrɔ k'o publicité kɛ o kɔni bɛ kɛ sababu ye ka jɛmukan in dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ tila tuguni ka kuma lase an ka maa wololenw ma maa wololen fɔlɔ kini fɛ o tɛ maa wɛrɛ ye o ye musa ɲama danbele musa ɲama danbele ale bɛ jɛkulu mun na a f'o ma ka yɛrɛwolo debout sur les remparts

Bulacom TV lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na. Unhun. Mɔgɔ o mɔgɔ sɔgɔlen bɛ chaine in na ni wagati la, an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Unhun. Sani an ka foli ba b'i yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Unhun, unhun. Ee i n'i ka tele tigi, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Unhun, Bancini Kuruma. Bancini Kuruma, an ka foli ba b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Unhun. Nin ye jamanajɔwalew de ye. Unhun. Donc mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ jamanajɔwale baara kɛ. foli kan ka d'a ma donc an b'an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ni wagati in na an b'i fo i ka nali la ee an b'a to an bɛ sina ka don an ka babuba fɔlɔfɔlɔ la ee an bɛ ɲininkali an b'o lasi musa ɲama danbele ma musa an ka jamana fo min kɔni ye kɔrɔn fɛ n'a a fɔ ko bankasi mara la dugu min bɛ n'a fɔ ko jalasago an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya ye a mɔgɔ sɔrɔ ka d'a kan banbaanciya wale mɔgɔw u taara ka taa tiɲɛni ba kɛ a tiɲɛni a kasara a bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ maa caman kɔni ni bɔra a ko la e bɛ se ka mun de fɔ kuma daminɛ na ni attaque in kan ah, alhamdulila sani n b'i fo k'i barika da an bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo maa o maa tulo b'an na nin wagati na n'u ɲɛ b'an na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barika da an bɛ tasibila kɛ an balimaw ye fɔlɔ eh, jamana bɛ tile saba eh, deuil min na an bɛ an ka gouvernement fo o la an bɛ an balimaw fo awa k'u barikada ka da kan awa ɲangata min ser'u ma degun min b'u la bi olu kelen tɛ an bɛɛ de don nin ko ye eh, jalasago dɔrɔn tɛ bangasi mara tɛ koro dɔrɔn tɛ mali bɛɛ de bɛ kasili ɲɛji la bi nin ko na ka da kan an bɛ nin ko jateminɛ ni fugariya baaraw ye an bɛ nin ko jate ye k'a ye jamanaden sivili maa min bɛrɛ t'a bolo muru t'a bolo foyi t'a bolo k'a se ka taa o ɲangata ta a sigiyɔrɔ la a tiɲɛ yɛrɛ la ni fana ye jadisi dɔ ye an t'o dɔn jadi ye ni fana ye rebellion dɔ ye an t'o dɔn o ye mais ɲin kɔni tɔ ye de ye k'a fɔ ko ka na fantanw k'u lajaba u sigiyɔrɔ la ka na ka fɛn k'u la awa u bolo hɛrɛ k'a tiɲɛ ka taa ɛɛ kulubali an bɛ ɲin minɛ in bila minɛn min kɔnɔ an y'o de fɔ a mɛnna jalasago bɛ yɔrɔ min na bi depuis bi tɛ kɛlɛ in tɔ tɛ rebellion kɛlɛ ye kɛlɛ in tɔ ye juguya kɛlɛ de o de kama fɔlɔ i bɛ rebellion ye kɛnɛmala de la mais bi rebellion de bɛ so kɔnɔ voilà sisan a bɛ mɔgɔ dabali ban ka d'a kan ka bali mɔgɔw la tan ka taa fali kɛ tan mais an fana ye kibaruya dɔw sɔrɔ ko fɛn min kɔni gouvernement ye k'u fana eh, ladɔnniyalen nin ko yanni waleya in ka kɛ mais k'u ma taa wa n'i y'o fɔ o ye o ye tiɲɛ dɔ ye mm. parce que bɛɛ bɛ kuma n'i ka tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ fili n'i ka fili yɔrɔ ye mais o yɔrɔ min filɛ nin ye anw tɛ se ka da a la k'a fɔ ko jamana alertela ci fɔra gouvernement ye k'a fɔ ko awa koro ni bangasi tɛ gouverneur bɛ yen hali avion ma se ka pan ka taa nin yɔrɔ kunna o de ye mɔgɔ dabali ban o de bɛ mɔgɔ dabali ni tiɲɛ kuma don dɛ parce que kuma min caman bɛ fɔ Mali kɔnɔ ŋunuŋunu kumaw de don kuma ninnu bɛɛ jatigintanw de don awa an tɛ se ka kisɛ d'a kan k'a fɔ ko bɛɛ ye tiɲɛ kuma ye parce que mun don a fɔra wagati min na ko jalasago min filɛ nin ye n'a ɲangatalen filɛ ko gouvernement ko k'a bɛ kan sigi yen a fɔra olu banna dugudenw yɛrɛ de banna k'a fɔ ko kan tɛ sigi olu da la. Bon o de kama kɛlɛ nin e bɛ ka kuma fɔ a dalu b'i bolo a dalu bɛ n bolo kosɛbɛ yɛrɛ an b'o kɛlɛ la mɛnna kulubali dugudenw ka ban cogo di dugudenw de banna ko kan tɛ sigi jalasago kɔnɔ parce que o y'a sɔrɔ rebelliw nana don kan ni min ye a fɔra depuis ministre de la défense Sadio Camara a bɛ taa don min na Songho attaque la jalasago tun bɛ yen nɔ ko ka kan sigi jalasago u banna o kan o kan sigili ma donc mun na ka da mun kan ka da mun kan parce que u tulo bɛ mɔgɔ minnu balima minnu bɛ yen na n'u bɛ jadisi la bɛɛ dogolen don i t'a ye sinon mali jadisi tɛ kɛnɛma tuguni mali jadisi bɛ dugu kɔnɔ de e b'a fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la sisan ne b'a fɛ ka min fɔ an ka kɛlɛ bɔ ɲɔgɔn awa an ka mali kɛlɛ bɔ sentiment ko la sentiment sentiment de ye jumɛn sisan o ye min ye mhm.
c'est à dire que ka ɲɔgɔn ko dogo e fɛ sa waleya min kɛra waleya min kɛra min nɔ b'a la mhm. min nɔ b'a la a ka nɔ minɛ min ka duden b'a la i dɔgɔnin b'a la i balima b'a la i furukɛ b'a la a k'a f'a y'a ka bɔ nin ko la ou bien n'i bɛ mɔgɔ kelen min dɔn dugu yɛrɛ mumɛ jalasago ye duguba de ye duguba min ye nin dugu ye n'a fɔra bi ko de ɲangatara ka se ma ka bɔ jalasago ka dugu wɛrɛ sago ka taa tiɲɛni kɛ dugu filanan ka dugu wɛrɛ sago ka dugu wɛrɛ sago ka taa tiɲɛni kɛ an b'o bila hasidiya minɛn de kɔnɔ sinon a tɛ djihadiste ko ye aw nana ni diinɛko de don diinɛko dɛ bon ko ko wɛrɛ bɛ kɛlɛ na eh, kulubali n'o dogolen don fana ko tiɲɛ bɛɛ tɛ se ka fɔ maa minnu sara kɛlɛ na o n'i y'a jateminɛ maa minnu salen filɛ nin ye est-ce que n'i y'a jateminɛ maa eh, maa fila de sara mhm. bamanan dɔgɔnɔ ne b'a fɛ ka min fɔ yɔrɔ la sa ne b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la taajuru sara ko an k'a dabila règlement de compte mali kɔnɔ ka taajuru sara kɛ jamana ko la mhm. an k'a dabila mhm. eh, jamanaden bɛɛ jamana fanga bɛ an bɛɛ de kama an bɛɛ balima bɛ sɔrɔ asɛ an bɛɛ bɛ sɔrɔ polisiya la an bɛ gendarmerie la bon n'a fɔra bi ko jamana ka jamanaden ka taa ɲangata nin tɔgɔ la tiɲɛ a bɛ jatigɛ se an ma ok musa an tila ka kuma
ni bamanan cɛ wale min kɛra jalasago e bɛ se k'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ ka d'a kan hali nin yɔrɔ in na an ma se ka nombre kelen sɔrɔ k'a fɔ ni gouvernement kɔni communiqué bɔ k'a fɔ maa kɛmɛ ani bi saba ni fila o mais an nana ye k'a fɔ bɔlɔlɔw kan mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka nombre wɛrɛ fɔ minnu ka ca n'o yɛrɛ ye e bɛ se k'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ Ee san n bɛ min fɔ min kɛra jalasago a ma ɲɛ ni ko kɛra cogo cogo ko ni bɔra a la hali mɔgɔ kelen ni ye nin ni ni bɔra ka bɔ a kɛra ko tiɲɛni ye o ye ne ka faamuyali ye ee nin ko in n bɛ ka n balimakɛ lamɛn a bɛ ka kuma fɔ n bɛ k'a lamɛn nin ko an kan'a ta ni dusu ye kojugu dusu de jumɛn an kan'a ta ni dusu ye ɲɔgɔn jalakili o de ye dusu ye parce que a ka kuma kɔnɔna la kuma dɔ fɔ sisan kuma in ne b'a dɔn a b'a fɛ ka taga ni kuma in yɔrɔ min na a b'a fɛ ka taa a ni ko kuma yɔrɔ jumɛn bamananw de sara dɔgɔnɔw de sara mais et pourtant n'i ye ko jateminɛ siya dɔ bɛ a m'o tɔgɔ fɔ o ye jumɛn o ye b'a la o ça c'est les peuls fulaw fulaw kuma in ma tilen de an kana sira kuma se yɔrɔ dɔ ta k'an b'a yɔrɔ dɔ to yen quoi nin ko la moi je pense que an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka ɲɔgɔn jalaki in dabila an ka bɔ nin nin ɲɔgɔn jalaki jalaki in kɔnɔna la o ye kelen ye filanan ye mun ye n'i y'a ye ee a fɔra ko kan tɛ sigi kun dɔ de y'a to a fɔra ko kan tɛ sigi ko in ma daminɛ bi bi ko tɛ o c'est que an b'a fɔ minnu ma ko parce que mɔgɔ b'a ko djihadiste djihadiste mɔgɔ caman tɛ djihadiste kɔrɔ dɔn nous on dit que c'est des terroristes djihadiste mɔgɔ min bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la diinɛ tɔgɔ la a fɔ o de ma djihadiste djihadi bɛɛ tɛ

acte de terrorisme de terrorisme de don c'est un terroriste acte de terrorisme de don mais an ka na an ka sujet la min kɛra nin n'i y'a ye ko kan tɛ sigi an ka gouvernement mɛnna u ma se yɔrɔ in na faamaw mɛnna u ma se yɔrɔ in dugu ninnu na. e fɛ yɔrɔ in yɔrɔ in bilalen don a kelen na. a yɔrɔ in kun b'a kelen na administration ye yɔrɔ bila a mɛnna o. an ka fɛn tiɲɛ fɛn dɔw tiɲɛ fɔ. mais an ka jamana ɲɛmɔgɔw quand même ka waleya dɔ kɛ nin waati laban in na fo min sɔrɔdasiw ye ka caman déployer a zone kɔnɔ. o ye sisan ko ye o ko in ma daminɛ bi o.

bɛnkan tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ bon aw kana sɔn hali ni gouvernement k'a bɛna k'an sigi aw fɛ aw kana sɔn maintenant pacte de non agression de don aw t'an kɛlɛ an yɛrɛ t'aw kɛlɛ o de tun bɛ yen bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la ko in b'o yɔrɔ la gouvernement de tun yɔrɔ gouvernement de tun t'a jɔ a jɔ gouvernement de tun t'a jɔ a yɔrɔ la a jɔyɔrɔ la fɔlɔ mun ye bɛnkan in bɔrɔtɔ sisan parce que sisan on a vu que bɛɛ ko l'armée monte en puissance état yɛrɛ nana ye k'a fɔ jamana in ne ta de ye ne de bɛ se ka jamanadenw lakana maintenant nin yɔrɔ la nin dugu ni nin dugu ni dugu an kan ka taa k'an sigi nin yɔrɔ ninnu na pour que ka jamanadenw lakana état bɛna a ka responsabilité de ta sisan maintenant là duguladenw yɛrɛ fana y'a ye ka a tiɲɛ yɛrɛ la ni an sɔnna jamana bɛ se ka an défend duguladenw sɔnn'o de ma u sɔnn'o o min ma o de kɔlɔlɔ filɛ nin y'u kan nin Sani ko ye nin de ye mais ne bɛ min fɔ n balimakɛ ɲɛna an ka ɲɔgɔn jalaki dabila karisaya fulaw don dɔgɔnɔw don bozow don an ka siyako in bɔ a laban ye siyako in de bɛ nin ko siya kɛlɛ mɔgɔ caman bɛ siya kɛlɛ fɔ sisan ne ye jamana dɔ kɛ mais a ka kuma na a ma tɔgɔ fɔ kɛ an b'a dɔn a ye exemple ta fɛn dɔ de kan mais tɔgɔ ma fɔ mais an b'a dɔn min don an bɛ ko tiɲɛ dɔn ne tɛ bɔ kɔrɔn fɛ ne tɛ bɔ centre la mais ne b'a dɔn min don parce que kow bɛ munumunu munumunu na ko dɔ fɛ siya kɛlɛ ne b'a dɔn min don n ye fɛn caman n taara dugu dɔw la a kɛra dugu dɔw la en 94 ala ye garijɛgɛ diya n y'a dugu visiter min kɛra yen siya kɛlɛ la ne b'a dɔn donc a temps c'est à dire an k'a bɔ an ka kuma yɛrɛ la hali baro la ne tɛ fɛ an ka baro kɛ siya kɛlɛ la an da kana don a kuma la hali n'a bɛ yen an k'a fɔ k'a tɛ parce que ne b'a kɔlɔlɔ dɔn wa san ok musa oui. e b'a fɛ ka eh, fara voilà n bɛ fara n kan k'a ka kuma la a ko ko an ka bɔ siyako la eh, maa si tɛ siya kuma la mali kɔnɔ presque an ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye kulubali parce que eh, état bon jamana eh, dugu minnu cilen filɛ nin ye o ye dugu de ma accord signé ni ninnu ye o N de problème kɛra parce que mun na dugu kɔnɔ jadisi de bɛ na k'a fɔ mɔgɔ kelen min bɛ opérer ni jadisi ye dugu kɔnɔ n'o kelen ma ni tu kɛra mɔgɔ kelen na dɔrɔn u bɛ na dugu bɛɛ démoli o kama u bɛ dugu bɛɛ ci o mɔgɔ kelen fana kama bon e ko situation fana lajɛ an bɛ dynamique min kɔnɔ bi mali kɔnɔ yan dɔ bɛ an na dɔ bɛ autorité la an b'o kalama parce que e min bɛ k'a ka jadisi ladon e ni jadisi bɛ si n'a bɛ te min n'a bɛ to dun mais e, i t'a dɔn a b'a dɔn eh, eh, maa o eh. maa bɛ yen n bɛ min f'i ɲɛna o don an collègue dɔ bɛ yen a kan ka taa hiji la mhm. a y'u ka dugu wele a ko mais ko a y'a mɛn ko attaque kɛra ko k'u ma se dugu ma ko ayi ko u tɛmɛra an ka dugu la ka taa tiɲɛni kɛ dugu na ka taa nin dugu na ka taa nin dugu na ka taa tiɲɛni kɛ dugu wɛrɛ la e fɛ u bɛ ka wolomali kɛ dugu la bon merci bon wolomali min don n'an bɛ kan ko an b'an yɛrɛ y'o de kɔnɔ an k'an yɛrɛ bɔ o wolomali kɔnɔ o de ye fugariya baara de minɛ parce que maa minnu bɛ ka baara ko tɔ kɛ n bɛ min ye rébellion ko tɛ jadisi ko tɛ parce que jadisi bɛ taa kungo de kɔnɔ mais sisan tiɲɛni kɛra maire ye min fɔ an ye u ye min fɔ an ye ko maa moto kɛmɛ saba ko mobili wɔɔrɔ bon moto kɛmɛ saba yɔrɔ cilen dugu saba jalasago ni dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca ni kilo tan duuru ye ka bɔ bangasi ka na fɔ kɔrɔ bon maintenant dugu minnu ka yɔrɔ ka jan n'o ka na kilomètre tan ni duuru ka na tiɲɛni kɛ o dugu fila wɛrɛ la ka jalasago ci u ye maa maa fa jalasago awa mobili bɛ maa min bolo soba bɛ maa min bolo ka dɔw yɛrɛ ɲini n'u tɔgɔ ye an ka bɔ fana kɔnɔ sa ka dɔw ɲini n'u tɔgɔ ye walahi ka dɔw ɲini n'u tɔgɔ ye karisa bɛ yen wa Karisa ka so jɔ u ye an balima dɔ ka so ci suguda la yen ni ala ni kira tɛ kulubali a ka haram bala mali kɛlɛ ye rébellion kɛlɛ ni jadisi jadisi taara a tɔ kɛra ɲɛngoya kɛlɛ de e fɛ
ka bagabaga an ka kɛ dɔw de ma minnu ye baara kɛ dɛ u halala b'u bolo dɛ u ni jamana tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la état ka foyi tɛ ɲini u ye baara kɛ k'u ka so jɔ k'u ka so jɔ ɲɛngoya kama dɛ ninnu nana de ka u ci n ko jadisi u bɛ min kɛ sa e b'o dɔn wa u bɛ fara ɲɔgɔn kan de n'u faralen ɲɔgɔn kan u bɛ ɲɔgɔn wele ka wa ka réunion kɛ o kɛra deux heures trois heures du matin n'u bɔra o kɛnɛ kan dɔrɔn directement u bɛ disperser bɛɛ bɛ t'i ka so o de kama kɛlɛ juguyalen don an bolo an bɛ yɔrɔ min na bi état bɛ ka kɛlɛ ɲini ni logique min ye kɛlɛ tɛ se ka sɔrɔ o kan ɛ an y'a ye tɛti dɔw jira la na lundi ko dɔw minɛna soupçons minnu minɛna sigala baara la k'a fɔ ko siga kɛ minnu ma ko na ee siya ko tɛ Depuis ala ye mali da mali tɛ siya ko dɔn depuis ala ye mali da tajuru sara tɛ an fɛ yan kɛlɛw kɛra min ka jugu ni ninnu ye nin juguyara yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de koyi nin juguyara min na ka da mun kan saya ciyara saya ciyara fana ani tiɲɛ tɛ kan ka fɔ ni sɔrɔsiw nana tiɲɛ tɛ ka fɔ jɔn de tɛ ka tiɲɛ fɔ population tɛ kan ka tiɲɛ fɔ autorité autorité tɛ ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ jumɛn sa tiɲɛ ye min ye ni aw nana dugu kɔnɔ opération na maintenant aw nana wagati min na n'a y'a ye ko dugu attaquera yanni aw ka girin ka bɔ dugu kɔnɔ a ye dugu tɛntɛn k'a lajɛ kosɛbɛ mɔgɔ ɲuman jɔn ye juguman jɔn ye o a ye dugu yɛrɛ musa o dɔn ka di yan o dɔn ka di kɛ ɛ donso m'a kɛ yan n k'u y'a kɛ wagati dɔ la yɛrɛ ka téléphone bɛɛ récupérer

dugu an b'a fɔ dɔ ma kɔnfi tɛ o ye jamana kɔnɔ aw yɛrɛ kɔnfitɛrsonauna olu bɛ yen nɔ bɔn nin sison bɛ cogo min na sisan ale bɛ ka min fɔ ee an ka jamana ye kɔnɔnconconc de senfu a kɔnɔnconc naani bɛ n'a ptɔkaralicli saba an ka jamana sin ye dɔnku banbaga ci wale numukɔtu dɔn n'olu ye ko kɛ bi o porola de b'an kan mɔgɔ caman bɛ ɲinin de kɔ o porola de b'an kan n'o ye ko kɛ mɔgɔtu dɔn

n balimakɛ bɛ ka fɛn fila ɲagami ɲɔgɔn na tantôt il parle de rébellion tantôt il parle de djihadisme ne tɛ djihadisme dɔn moi je parle de terrorisme terrorisiw ni rebɛliw fɛn kelenw tɛ i b'a ye hali o don ko fɛn bɛ tele la un certain eh, bon an b'a wele a dara parce que n b'a dɔn personnellement de CMA à chaque fois que n'a bɛ bɔ a bɛ droit international humanitaire kuma fɔ chaque fois n'a b'a ka débat ni fɛnw na a b'a kuma fɔ parce que olu ye rebellion ye CMA mɔgɔw groupe autodéfense don u dɔnnen don u lakodɔnnen don donc sariya a bɛ boli u kan mhm. parce que u lakodɔnnen mana waleya waleya kɛ waleya waleya kɛ u mhm. bɛ droit international humanitaire n'u y'a violer mhm. fɛn dɔw bɛ yen nɔ crime contre l'humanité ni CMA kelen de ma k'an ka kɛlɛ jugaya bon o ye débat wɛrɛ sa n'a ka d'i ye don wɛrɛ ni i ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ou bien n'a ka d'i ye an bɛna an bɛ o baro kɛ parce que o ko fana kɔnɔ ka dun kojugu parce que là acte dɔw kɛra o kɔnɔna la a actes c'est ce qu'on appelle des crimes imprescriptibles ee o kɔrɔ di hali ni diɲɛ bɛɛ yafar'i ma sariya t'i to yen olu kɛra o kɔnɔ parce que exaction dɔw kɛra u ye mɔgɔw da k'u kantigɛ c'est des violations flagrantes mhm. des règles du droit international humanitaire olu kɛra CMA y'o fɛn ninnu kɛ mais bon sariya mana kɛ cogo o cogo hali san kɛmɛ mhm. crime imprescriptible kɔnɔna hali ni san kɛmɛ don ni sariya dɔnna dɔ bɛ mɔgɔ mɔgɔ min bɛ sariya kan n'o nana o san minɛ o b'a waleya mhm. a ti bin ko a bɔ mɔgɔ kan yafa ti k'i ma hali ni diɲɛ bɛɛ yafar'i ma sariya ti yafa mais an bɛna an ka baro kɔnɔna na halisa n b'a fɛ ka musa latɛmɛ o yɔrɔnin na n y'o o yɔrɔnin fɔ a k'o faamuya k'a fɔ an ka don dugu kɔnɔ an ka bɛɛ minɛ an ka téléphone saisir des trucs comme ça là aussi tu as fait tu fais une atteinte à la liberté i bɛ mɔgɔw ka taga ni ka segin fɛn dɔw bali o e tɛ se ka bila même polisi i zon a dɔnna ko zon don doncogo heure dɔ mana se polisi ne bɛna minɛ doncogo de b'i la kan o sariya ye ko bɛɛ walanwalan o F'an k'o yɔrɔ faamuya et puis i ka ɲininkali dɔ kɔnɔna la i ye fɛn dɔ fɔ c'est c'est vraiment important ee an ka finitigilakaw ni u ye kokolonw kɛ ou bien ni mɔgɔ kelen fagar'u bolo a kuma bi caya n y'o o jaabinin d'i ma parce que an ye jamana lakodɔnnen an y'an bolonɔ bila gafew la donc anw dɔnnen don diɲɛ bunda la kun kan n'an ye ko kɛ an kan ka minɛ a ma n'an y'a sariya kelen kelenna fɛn fɛn sɔsɔ an kan ka minɛ a ma donc n b'o fɔ musa ɲɛ na dusu dusu tɛ okay. don a la d'accord problème t'a la a b'a to an bɛ don an ka babu filanan sabula waati b'an kɔ kosɛbɛ eh, an bɛ don babu filanan n'o ye loi électorale kura minnu votela CNT la mais a ma projet ma eh, promulgué fɔlɔ président de la république fɛ e bɛ se ka analyse jumɛn kɛ loi in kan eh, fɛn jumɛn bɛ yen nɔ ni maa bɛ se ka kala turu loi in kan bon eh, kulubali an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mhm. eh, ye loi min ko loi électorale ko kuma min bɛ sen na mhm. eh, le jeudi vendredi dernier mhm. a kuma ganna kosɛbɛ CNT kɔnɔ c'est-à-dire nin bɛɛ ye mun ye dabiri dabiri de ye nin bɛɛ ye e dabiri cogo di k'a dabiri jamanaden da la e fɛ ninnu bɛ k'a dabiri de ya ninnu bɛ ka k'a dabiri gouvernement bɛ ka k'a dabiri an da la ɛɛ CNT bɛ ka k'a dabiri an da la an y'o de fɔ CNT ko la maa minnu welela sinɔgɔ la ka n'u don CNT kɔnɔ ee ka wele sunɔgɔ la n bɛ min f'i ɲɛna maaw bɛ e fɛ CNT e fɛ maa kɔnɔ minnu bɛ CNT la u tun bɛ sunɔgɔ de la u taara ka na bila a la Ah, mais bien sûr u ye mun kɛ légitimité jumɛn b'u la an ko dɔw welela gɛrɛn de la te daga kunna ka n'u sigi CNT kɔnɔ mais olu olu bɛ jamana baara jumɛn kɛ ka na jamana ka faveur la o tɛ c'est-à-dire n bɛ min f'i ɲɛna Kulubali c'est-à-dire mɔgɔ dɔw de bɛ jamana faso baara la faso ɲin tɛ faso jugu de don mais u bɛ bolo bɛ faso la ka ka fɔ sugu min ka d'u ye i bɛ jalaki jugu kɛ dɛ siga foyi t'a la wa an y'o fɔ yɔrɔ bɛɛ Kulubali o siga t'o kuma na bon nin loi min talen n'u ɲɔgɔn ɲɔgɔn sama sama b'a la dɔw donna la dɔw bɔra a la min donna la a bɛ peuple arranger wa min bɔra la a bɛ an arranger wa n ko olu yɛrɛ faama dama de don k'a kɛ bɛ lemuru ye k'a biri u yɛrɛ da la sinon anw tɛ u bɛ ka baara kɛ ni population de tɔgɔ ye mais olu bɛ population représenter parce que u CNT u tɛ ka kuma anw tɔgɔ la dɛ u bɛ ka kuma n'u yɛrɛ de tɔgɔ ye donc o CNT bɛ ten o maa kɛmɛ ni tan min bɛ CNT la a si tɛ faso ka baara la

anw y'a voté min a kɛra dabaliban de ye ni jalaki bɛ kɛ jalaki k'aw fana na non jalakili mhm. ni jalakili bɛ kɛ jalaki tɛ k'an na jalaki bɛ kɛ commission de la ani min ye prérogative minnu bɔra gouvernement na ka na CNT la jalaki bɛ kɛ olu de la sinon jalaki tɛ mais n'aw kun aw kun se ka fɔ k'a ta voté ee an y'a eh, yɛrɛminɛ min kɛra o tuma maa min n'aw yɛrɛminɛ e ma b'o kalama maa joli de y'a yɛrɛminɛ joli de y'a voté mhm. jɔn yɛrɛ ma kuma mhm. donc maintenant problème de bɛ yen eh, u ye u ko k'u bɛ manifestation interdit

loi électorale kura in faamuyali ɲɔgɔn faamuyabaliya de don parce que n tulo bɛ mɔgɔ caman na surtout plateau kan des trucs comme ça sani n ye kuma dɔ f'i ye depuis an bɛ baro la kuma caman n b'a kuma f'i ye ko dɔnni fitinin ye balawu de ye dɔnni fitinin ye balawu de ye an k'a ɲini an ka kalan an k'a ɲini an ka ko dɔn Mali yɛrɛ problème ye min ye n'importe qui se permet de se prononcer sur la situation du pays aujourd'hui mɔgɔ sugu bɛɛ b'i da don Mali ko kuma la bi bɛɛ kɛra expert ye bɛɛ kɛra expert ye san i mana Mali ko nin ta dɔrɔn n'a y'i diya i jɔ da la ko n bɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ ɲini min bɛna baro kɛ Mali kan i ka studio bɛ fa de bɛɛ bɛn'i sigi bɛɛ b'i ta fɔ a mana k'a sira sira sugu e fɛ bɛɛ da man ɲi Mali ko kuma bɛɛ da man ka don jamana ko kuma la o san bɛɛ da man ka don a la kalanw kɛlen don a kama de mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ye san san tan san san mugan san bi saba kɛ fɛn kelen de la mais dɔ bɛ yen nɔ hali a ma tɛmɛ lycée kan mais i bɛn'i sigi a b'i sɔsɔ a b'i sɔsɔ a la koyi mais kalan fana ni kodɔn tɛ kelen non
bi bi na kalan ni kodɔn bɛ ɲɔgɔn na de mm. kunun kalan ni kodɔn tɛ kelen mais bi kalan ni kodɔn bɛ ɲɔgɔn na parce que kalan caman bɛ yen nɔ kodɔn caman ye voyage ni fɛnw an b'olu caman bi karamɔgɔ kalannen i bɛ voyager i seko t'a la yɛrɛ dɔnni i bɛ taa ɲini i seko yɛrɛ t'a la ee san loi électorale in filɛ nin ye ɲɛ bɛ mɔgɔw la sama samali la ee CNT de ni Choguel bɛ CNT bɛ Choguel kɔ Choguel bɛ CNT kɔ des trucs comme ça règlement de compte de don mais nin bɛɛ ye manamana kow de ye san an ka jamana lajɛ quoi an ka jamana lajɛ ɲɔgɔn faamuyabaliyaw dɔrɔn de don ɲɔgɔn faamuyabaliyaw dɔrɔn de don sinon Choguel tɛ CNT kɔ CNT yɛrɛ tɛ Choguel kɔ nin loi in filɛ nin kuma caman kɛra a kan a bɛ réforme institutionnelle kɔnɔna de la bɛn kɛra a kan ko a Mali problème ba ye mun ye chaque fois ni élection kɛra mankan bɛ bɔ a la an ka jɛ an ka fɛn kura dɔ sigi min na élection bɛ se ka kɛ mankan kana bɔ a la kɔfɛ. maintenant baara bɛ di gouvernement de ma baara bɛ di gouvernement ma gouvernement b'a ka baara kɛ le gouvernement a bɛ projet kɛ n'a ye projet kɛ projet in bɛ tɛmɛ conseil des ministres de fɛ e mali conseil des ministres jɔn de b'a présider président de la république c'est le président de la république donc ce qui veut dire que Asimi bɛ loi in a b'a kalama a daminɛ f'a laban parce que a tɛ taa assemblée kɔnɔ n'a ma tɛmɛ conseil des ministres fɛ a taara assemblée kɔnɔ mamuru minnu fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nos conseillers parce que c'est des conseillers députés tɛ conseillers don mais u bɛ députéya jɔyɔrɔ la seulement je dis que depuis ne bɔra ko kalama ka kalan kɛ ka na se bi ma ninnu ye nin CNT mɔgɔw ye ko kɛ minnu an b'a fɔ minnu yɛrɛ ma ko député jamana jɛra ka i bolo fa minnu danaya da minnu kan k'u sigi u ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ n tɛ CNT mɔgɔw défendre dɛ mais n bɛ taa ni logique de ye n bɛ taa ni logique de ye projet de loi nana a dira commission ma a don n ye caman suivre là n ma se k'a bɛɛ suivre mais après n ye caman caman tɛmɛ réseau sanfɛ u yɛrɛ ka discours ni fɛnw déclaration na parce que an bɛ don a fɛn kɔnɔna la mɔgɔw k'a faamuya an lamɛnbaga jɛkulu je pense que émission in dabɔlen don o de kama wagati mana kɛ cogo o cogo i ka fitinin fɔ u ka faamu o ka fisa ka caman fɔ min ma faamuya ye a taalen

maintenant Souleymane Dé ka kuma la k'u ye lɛtiri ci gouvernement ma siɲɛ naani ni n ma fili dɛ siɲɛ naani bon maintenant aw nana ni fɛn ye a ye na an ka jɛ ka atelier dɔ kɛ an k'a lajɛ min ka kan ka falen falen an ka jɛ ka fɛn baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko lɛtiri naani ko gouvernement m'u répondre mais maintenant ko gouvernement ensuite u ye lɛtiri gouvernement eh, CNT taalen congé la u ye lɛtiri ci CNT euh, gouvernement ye lettre ci u ma maintenant k'u ka na euh, session extraordinaire kɛ fɛn in kan u ka se k'a voter là maintenant fɛn y'u jaabi donc mɔgɔw yɛrɛ bolo piège ni fɛnw b'a kɔnɔna la quoi dɔwɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔrɔn de don dɔw ko piège b'a kɔnɔna la nin bɛ nin kɔ nin bɛ nin kɔ CNT mɔgɔw bɛ Choguel de kɔ u bɛ fɛ Choguel ka démissionner non tɛmɛ kan u bɛ fɛ ka tɛmɛ Moi, je pense que ko n'i y'a selen n'i y'a selen assemblée kɔnɔ mhm. eh, eh, assemblée kɔnɔ mhm. CNT kɔnɔna la mhm. Asimi b'a kalama a tɛmɛna Asimi fɛ wa Choguel nɔgɔ b'u kuma bɛɛ la a ka interpella fɛn na a ko ko ale tɛ foyi kɛ Asimi tɛ min kalama ok problème t'a la waati b'an kɔ kosɛbɛ ka d'a kan an ka jɛmukan ye waati ko de ye tɛmɛ kan ni ala sɔnna ma an bɛna layidu di mɔgɔ ma an bɛna eh, waati kɛrɛnkɛrɛn ta walasa i ka don a kun n'a ɲɛ kan ka d'a kan waati min dira an ma a sera n bɛna kuma ka folikan laban minnu bɛ yen nɔ minnu d'a ma a b'o folikan laban ka sɔrɔ jɛmukan kuncɛ voilà merci beaucoup an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛlɛ ko tɛ hakili jiran ko don mhm. donc mɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma en fait n bɛ min fɔ a ye dɔrɔn mm, ale eh, codébatteur ye min fɔ ɲɛ ko kalanko mm. n bɛ min f'i ɲɛna an maa minnu ye mali ci dɛ minnu bɔra Sorbonne de olu de ye mali ci ah. kalanko tɛ dɔ bɛ yen a ma yɛrɛ sigi kilasi kan a bɛ min dɔn e min ye université ban ka taa Sorbonne Toulouse Bordeaux e ma se e de ye jamana jugu ye donc an ka bɔ o kɔnɔ ko kalanko ni kalanko don Mali diplômé min bɛ Mali la bi eh, maîtrisard min bɛ Mali la bi an tɛ ko 26 mars kɔnɔ mɛ mun ɲɛnabɔra foyi ma se ka ɲɛnabɔ Mali cilen bɛ kalanbaaw de bolo Musa foli kɛ donc an bɛna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an lajɛbaaw minnu bɛ k'an lajɛ wagati in na donc an nana débat min na hali bi jamana ko don an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn kelen ma an balima minnu fatura awa Ogosagu nin problème na an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka lahara sɔn suma u bɛɛ lajɛlen ye awa an yɛrɛ min b'u kɔ yan Ala k'an bɛn kelen ma jamana ko don kɛlɛ ko tɛ hakili jiran ko don vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup Temega folikan laban min b'i bolo Ee n ka foli bɛ Danbelekɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ a y'a fɔ cogo min na effectivement débat d'idées de don n'an bɔra yan an bɛ tɛmɛ n'an ka hadamadenya ye foyi t'a la mɔgɔ caman k'o faamuya a yɛrɛ diya ye nin de ye hakilina falenfalen de don mɔgɔw ka faamuyalicogo tɛ kelen ye an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen san mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an lamɛn c'est vrai que wagati nin surunna kosɛbɛ kosɛbɛ kuma pan pan pan na bon a man nɔgɔn quoi ni wagati ka surun c'est pourquoi n y'o de fɔ k'i ka fɛn fitinin nafama fɔ o ka fisa i ka fɛn camanba fɔ nafa tɛ fɛn bɛɛ fɔ a la bon a b'an hakili la mɔgɔ an lamɛnbagaw bɛ dɔɔni faamu a la parce que kuma ma se ka taa yɔrɔ jan an ma se ka don kuma kɔnɔna la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen sala an ka foli b'i ye an ka foli bɛ i ka PDG ye an ka foli an b'o bila ka taa an kanubaa dɔw bɛ yen nɔ n'olu bɛ an ka jɛmukan in lajɛ su ani tile an b'olu fo salifu togola ale ye réparateur eh, fɛn min ye Hamudalayi kɔnɔna an ka foli b'a ye sɛki bagayogo ale fana bi batimati la an ka foli b'a ye usumani bagayogo o fana bɛ batimati la an b'a fo ani usumani tangara ale bi musabugu yan nɔ an ka foli fana b'a ye an kanubaw don jɛmukan mana kɛ kuma o kuma u bɛ sigi k'an lajɛ a ka kan kuma dɔ la an k'u fana fo an ka bi maa welelen o tun ye musa ɲama Danbele ale bɛ jɛkulu min na o tɔgɔ ko Yɛrɛwolo debout sur les remparts an ka maa welelen filanan o ye Adama Temega ye ale ye juriste ye an tun bɛ ka kuma fɛn minnu kan o ye ɛ gɛlɛya min ye Jalasagukaw sɔrɔ an tun bɛ ka kuma o kan ale ni loi électorale kuma min n'a votera CNT kɔnɔ an kumana u fila kan an b'a fɔ mɔgɔw ye ko nin de kɛra u ɲɛ gɛrɛsɛgɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ asalamualekum warahmatulahi taala wabarakatu.